moni moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndikulandireninso inde ku msonkhano wathu wa pa tv umenewu ndithu msonkhano umene tikukhala nawo kwa masiku 12 amenewa ndikuthokozeni nonse amene mwakhala mukutenga gawo mu msonkhano umenewu ndi ena nonsenso amene mwatijoyina masiku ambuyomu indenso amene mwatijoina mu tsiku la lero ndikulandireni ku msonkhano wathu umenewu. Ndithu Mulungu wakumwamba akudalitseni. Dzulo tinali nalo phunziro lopambana ndithu limene timayang'ana za mbewu yoyipa imene imapezeka mu Chikhristu, izitu ndi zikhulupiriro, ziphunzitso ndi zinthu zimene anthu timachita mu Chikhristu, mu ufumu wa Mulungu umene uli pa dziko lapansi Komano zimene m'Mau a Mulungu, m'Baibulo, mulibemo. Ndiye timayang'ana za chikhulupiriro ichi chonena kuti kumapeto kwa zonse Mulungu wa Kumwamba adzalanga anthu ochimwa pakumangowaotchabe, kumangowaotchabe, kumangowaotchabe. Koma ndithu tinaona dzulo kuti ayi sizoona. Mulungu wa Kumwamba akudzaononga anthu ochimwa, dziko lapansi, ndipo sadzasiyira muzu ngakhale nthambi. Leronso tili nalo phunziro lopambana. Tiyeni tikhalire limodzi.

Ndipo anati Yehova kwa Nowa, Talowani, iwe ndi akunyumba ako onse m'cingalawamo, cifukwa ndakuona iwe kuti uli wolungama pamaso panga m'mbadwo uno. Nyama zonse zodyedwa uzitengereko wekha zisanu ndi ziwiri zisanu ndi ziwiri, yamphongo ndi yaikazi yace, ndi nyama zosadyedwa ziwiri ziwiri, yamphongo ndi yaikazi yace, ndiponso mbalame za m'mlengalenga zisanu ndi ziwiri, zisanu ndi ziwiri, yaimuna ndi yaikazi, kuti mbeu ikhale ndi moyo pa dziko lonse lapansi, pakuti akapita masiku asanu ndi awiri ine ndidzavumbitsa mvula pa dziko lapansi masiku makumi anayi usana ndi usiku, ndi zinthu zamoyo zonse zomwe ndazipanga ndidzaziwononga pa dziko lapansi. Ndipo analowa Nowa ndi ana ace, ndi mkazi wace, ndi akazi a ana ace, m'cingalawamo, Chifukwa cha madzi a chigumula, nyama zodyedwa ndi nyama zosadyedwa ndi mbalame ndi zonse zokwawa pansi zimene zinalowazo zinalowa yamphongo ndi yayikazi, zamoyo zonse, monga momwe Mulungu anamlamulira iye. Ndipo Yehova anamtsekera iye. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti posachedwa atseka pakhomo, posachedwa atseka pakhomo, posachedwa atseka pakhomo. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Yehova Mulungu wamphamvu yonse, zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene mwatipatsa kuti tigawane mawu anu khala nafe ndi kutitsogolera ndi kuti zonse zimene titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito mu dzina la mphamvu la khristu yesu tapemphera amen posachedwa atseka pakhomo tawerenga nkhani imeneyi inde nkhani ya nowa imene ikupezeka mu genesis chapter 7 verse 1 kumatsika m'musimo imene ikufotokoza za nthawi imeneyi imene nowa atatha kusema chingalawa analowa mchingalawa Iye ndi apabanja ake ndi ana ake ndi azipongozi ake ndi nyama zomwe analowa nazo, ndipo Mulungu wa Kumwamba anamtsekera iye mu chombo. Ndithu, tikamawerenga Bukhu la Genesis, Bukhu la chiyambi, Bukhu limene limafotokoza loti zonse timazionazi zinachokera kuti, limakamba bwino kunena kuti Mulungu wa Kumwamba analenga zinthu zonse ndipo zonse zinali zabwino kufikirana ndithu nthawi imene munthu anachimwira Mulungu wa Kumwamba chifukwa munthu atalengedwa, zonse zinali bwino, anaikidwa m'munda wa Edeni nauzidwa nena kuti, Zipatso zonse za m'mundamo mukhoza kudya kupatula mtengo uwu, umabala zipatso zimene zimadziwitsa chabwino ndi choipa ndiye inu simukuloledwa kuti mudye zipatso zimenezi. Koma pakupita kwa nthawi, Mdyerekezi kudzera mwa chinjoka Anadza m'mundamu, nawanyenga anthu, anawanamiza, ndipo anapezeka kuti anadya chipatsochi, anachimwira Mulungu. Ichi ndiye chinali chiyambi cha mavuto a dziko lapansi, chiyambi cha mavuto a mtundu wa anthu. Ndiye ndithu Mulungu wa Kumwamba anamthamangitsa munthu m'munda wa Edeni, apite kunja kwa munda adzikalima, adzikakhala kumeneko. Ndiye anthu anayamba kubalana namachulukana, tikumafika ku genesis chapter 6 kumene ndithu zikuoneka kuti kunachitika chisokonekero chimene mulungu wakumwamba sanagwirizane nacho ndipo anakonda anasankha anaona kuti chabwino ndi kungoononga dziko lapansi genesis chapter 6 verse 1 mpaka 4 akunena kuti Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka pa dziko, ndi ana akazi anabadwira iwo, kuti ana amuna a Mulungu anayang'ana ana akazi a anthu, kuti iwo anali okongola, ndipo anadzitengera okha akazi onse amene anawasankha, ndipo anati, Yehova, mzimu wanga sudzakangana ndi anthu nthawi zonse, chifukwa iwonso, anthuwo, ndiwo thupi lanyama, Koma masiku ache adzakhala zaka zana limodzi kudza makumi awiri, 120. Pa dziko lapansi panali anthu akulu akulu masiku omwewo, ndiponso pambuyo pake, ana amuna a Mulungu atalowa kwa ana akazi a anthu, ndipo anabalira iwo ana, amenewo ndiwo anthu amphamvu akalekale, anthu omveka. Ndithutu, Mulungu wa Kumwamba, pakupita kwa nthawi, pakupita kwa nthawi anthu akuberekana ana a Mulungu, kapena kuti angelo, chifukwa angelonso amatchedwa ana a Mulungu. Ndiye ana a Mulungu amene akukambidwa mu Genesis chapter 6 amene anafika nalowa kwa ana anthu ndi angelo. Ndithu, mu chilengedwe cha Mulungu alipo Mulunguyo monga Mulungu, ndipo alipo angelo, ndipo angelo analengedwa monga angelo. basi angelo, ndipo kwa angelo kulibe mngelo wamuna, kulibe mngelo wamkazi, ndi angelo basi. Monga mmene alili Mulungu, palibe Mulungu wamuna, palibe Mulungu wamkazi, sitingati Mulungu ndi wamuna kapena Mulungu ndi wamkazi, ndi Mulungu basi. Komano titabwera ku dziko lapansi ndi kumene kukupezeka nkhani ya mamuna ndi mkazi, kotero angelo amenewa akuti adatha kuyang'ana moyo wa dziko lapansi adatha kuyang'ana zimene mulungu analenga pa dziko lapansi Anaonanso zolengedwa zina zotenga mtima ndithu, amene anali akazi a anthu amene anali atsikana, ndipo pakuona pakufunsa kuti amenewa ndi chani akuoneka mosangalatsa chonchi, anauzidwa kuti awatu ndi akazi a mamuna amene Mulungu wakumwamba atatha kumulenga mamuna anaona kuti sakusangalalayi koma amulengere woti amsangalatse ndiye anamulengera akazi amenewa kotero Ana a Mulungu amenewa, angelo amenewa anasirira kukhalanso m'moyo umene anthu amakhala, kotero anasiya malo awo akumwamba nabwera pa dziko lapansi navala umunthu namakhala moyo umene munthu amakhala, akuti anadzisankhira akazi onse monga mmene anafunira, wina akasangalatsa kutenga, winanso akasangalatsa kutenga monga m'mene anafunira ndiye baibulo likufotokoza kuti pakuchokera mu ubale umenewu wa pakati pa angelo amene akhala anthu ndi anthu enieni atsikana azimayi akazi akakumana obadwawo amabadwa ndithu amphamvu poposera munthu ndi munthu mnzake akakumana ndiye ndithu nthawi imeneyo kunali majayanti kunali dzimphona anthu amphamvu zawo ndiye pakupitirira kwa nkhani genesis chapter 6 verse 5 mpaka 8 akunena kuti Ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ndingaliro zonse za m'maganizo a m'mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha, ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa anapanga munthu pa dziko lapansi, ndipo anavutika mu mtima mwache, ndipo anati Yehova, Ndidzafafaniza anthu amene ndawalenga pa dziko lapansi, anthu, ndi nyama, ndi zokwawa, ndi mbalame. zamlengalenga, pakuti ndimva chisoni chifukwa ndinapanga izo. Koma Nowa anapeza ufulu kapena kuti chisomo pamaso pa Yehova. Ndithu angelo amenewa atatsika nadzakumana ndi ana a anthu namabalana namachulukana, panadzaza chinyanso pa dziko lapansi, panadzaza chivundi pa dziko lapansi chifukwa Amakhala moyo opanga wina aliyense zimene akufuna chifukwa angelo amenewa pochoka kumwambaku anadziwa kuti ganizo ili limene tikupanga losiya chikhalidwe chathu n'kuvala umunthu ndikupita padziko lapansi Mulungu sanalivomereze ndi kuukira Mulungu wakumwamba anaidziwa nkhaniyi komabe anasankha kupanga zosangalatsa mtima wawo, anasankha kupanga zokhumba mtima wawo, anasankha kukwaniritsa zofuna zawo, ndipo anachisainira mu mtima mwawo kuti zichitike zichitike, ifeyo tasankha kuyenda njira yathu, ndiye atabwera kuno ku dziko lapansi anabwera monga anthu onena kuti yalakwa kale, zalakwika kale, ndiye analibenso maganizo oopa Mulungu wa Kumwamba, oyenda mu njira ya Mulungu wa Kumwamba, okhala mu chikhalidwe chimene Mulungu wa Kumwamba amafuna, ndiye amangopanga wina aliyense zimene akufuna, mmene akufunira nthawi ina iliyonse. Potero panadzaza chinyanso pa dziko lapansi, kufikana kuti Mulungu anapwetekedwa mtima, anawawidwa mtima, nanena kuti, Zachitika pa dziko lapansi, zikuchitika pa dziko lapansi. Sindingazipirirensoyi chifukwa zikundipweteka. Mawu a Mulungutu akunena kunena kuti mbalame siimagwa kuchoka m'chisa ndi kufika pansi. Mulungu wa kumwamba osadziwa amadziwa Mulungu wa kumwamba china chilichonse chikuchitika pa dziko lapansi pano. Ndiye mawu akunena kuti ngati mbalame kanyama kakang'ono ikagwa kuchoka m'chisa nkufika pansi, Mulungu wa kumwamba amadziwa kuti pena pake cholengedwa changa chagwa chachita ngozi chavulala ndiye ngati amadziwa mbalame ing'onong'ono kuli bwanji munthu amene analengedwa mchifanizo chake kuli bwanji munthu amene analengedwa mopambana kuli bwanji munthu amene value yake ndi kambirimbiri kuposa Value ya mbalame ndithu abale anga pamene tikuchitirana nkhanza zosiyanasiyana, pamene tikuvulazana m'njira zosiyanasiyana, pamene tikuberana, pamene tikupanga uchifwamba, pamene tikubayana mipeni, pamene tikuomberana, pamene tikuberana. Mulungu wa Kumwamba amadziwa. Pamene wina akulira kutidandaula, Mulungu wa Kumwamba amadziwa. Pamene ife tadwala, Mulungu wa Kumwamba amadziwa. Pamene tagona ndi njala, Mulungu wa Kumwamba amadziwa zovuta zonse zokumana ndi munthu pa dziko lapansi pakusayang'anira kuti munthuyo ndi olungama kapena ndi ochimwa monga cholengedwa chake mulungu wakumwamba amadziwa ndipo zimamukhudza ndipo zinamukhudza mu nthawiyi zoyipa zonse zonyasa zonse zimene anthu ankachitirana mu nthawi ya nowa mulungu wakumwamba zimamukhudza ndipo zimamusowetsa mtendere ndi chifukwa chake akunena kuti mzimu wanga sudzalimbana ndi munthu mpaka kalekale Munthu sindidzamudandaula mpaka kalekale, munthu sadzandipatsa mavuto mpaka kalekale, munthu sadzandipatsa stress mpaka kalekale chifukwa munthu ndi wa m'thupi la nyama. Munthu ndi wa m'thupi la nyama. Chimene ndingachite apa ndingomupha munthu Ndikamupha munthu ndiye kuti mavuto onse, zonse zimene akundibweretsera munthu zitheranso pati? Zitheranso pompo. Musaiwaletu m'munda wa Edeni munali mtengo wina umene unali mtengo wa moyo, umene ali olungama ndi oyera amaloledwa kuti akhoza kupita kukatani, akhoza kukadya. Koma atachimwa Mulungu wakumwamba anati, Taonani munthu wachimwa, Akatambasulanso dzanja lake ndi kudya chipatso cha mtengo wa moyo, akhala ndi moyo mpaka kalekale. Ichi Mulungu wa Kumwamba sanachifune, kuti munthu akhale wochimwa komanso okhala ndi moyo mpaka kalekale. Ndiye chimodzi mwa zifukwa zimene anamthamangatsira m'munda muja chinali chonena kuti asapitenso kukadya chipatso cha mtengo wa moyo. Apite kutali, apite kunja, apite kutali, akakhale mu chilengedwe chonena kuti akhonza kufa. munthuyu chifukwa munthu akanangoti wadya chipatso cha mtengo wa moyo akanakhala wochimwa ndikukhalanso ndi moyo mpaka nakalekale ndipo nkhani ya chipulumutso timakambayi sikanathekanso sikanakhalaponso chifukwa yesu uja ndiye kuti akanangobadwa ndikutijoyina mu uchimo omweyo muthupi la uchimo omweyo ndikukhala ndi moyo yesu uja mpaka kalekale ndithu mwanzi sukanakhetsedwayi sizikanatheka Mulungu izi sanafuna, anati, wachimwa munthu, munthu akhale mu chilengedwe choti akhoza kutani? kufa. Ndi chifukwa chake mu Genesis chaputa 6, Mulungu wa Kumwamba akunena kuti, Sindidzalimbana ndi munthu, sindidzavutika ndi munthu mpaka kalekale, ndi wa mthupi la nyama, akhonza kufa, ndipo akafa zonse zathera pompo. Munthu ameneyu ndimupatsa malire zaka 120, ndipo zaka 120 di anali malire amene Mulungu anapereka kwa anthu a m'nthawi ya Nowa. Mulungu anayang'ana dziko lapansi naona kuti onse anali ochimwa, koma Nowa anapeza chisomo pamaso pa Mulungu. Mulungu pakumuyang'ana Nowa anaonabe chikumbumtima cha Mulungu chili mkati mwake, anaonabe kuopa Mulungu kuli mkati mwa Nowa, anaonabe kudziwa ndi kuzindikira kuti kunja kuno kuli Mulungu anali nakobe Nowa. Nowa anapeza chisomo pamaso pa Mulungu, ndipo Mulungu anadza kwa iye nanena kuti, Ndikufuna ndiwononge dziko, ndikufuna ndiwononge zonse. Iweyo konza chingalawa ndipo ulalikire nudzudzule anthu amenewa kwa zaka 120. Ndipo kwa zaka 120 di Nowa analalikira nadzudzula anthu, ndipo ndi pamene tikufika ku Genesis chapter 7, pamene tsopano atatha kulalikira Nowa, anthu nakana, nasankha kusasamala, Mulungu wa Kumwamba anamuuza, Lowa m'chingalawa tsopano, nthawi yatha, iwe ndi apabanja ako, iwe ndi apanyumba yako, komanso nyama, lowa nazo m'chingalawa, Genesis 7 verse 15-16, Akunena kuti, Ndipo zinalowa kwa Nowa m'chingalawamo ziwiri ziwiri zamoyo zonse m'mene muli mpweya wa moyo, zimene zinalowazo zinalowa yamphongo ndi yaikazi, zamoyo zonse, monga momwe Mulungu anamlamulira iye, ndipo Yehova anamtsekera iye. ndipo Yehova anamtsekera iye. Ndiye musaiwale mutu wathu tikunena kuti posachedwa atseka pakhomo. Posachedwa atseka pakhomo. Nowa atatha kulalikira, atatha kuphunzitsa, atatha kudzudzula, atatha kupereka chenjezo zaka 120 ukunso ndikumamanga chingalawa, nthawi inakwana. Mulungu anati, Yafikano nthawi tsopano. masiku 7 chimvula chikubwera iwe ndi apabanja ako masiku 7 amenewa lowani mchingalawa komanso ndi nyama zomwe nowa analowa ndi nyama monga mulungu wakumwamba anamuuzira nyama zodyedwa chifukwa choti adzikazidya zimafunika kuti zikalowemo zambiri zinalowa 7 7 nyama zosadyedwa Chifukwa choti ndi zosadyedwa, sizikufunika zambiri, zinalowa ziwiriziwiri. Mbalame, chifukwa choti zimafunika zambiri, zinalowa ziwiriziwiri. Zinalowa nyama, analowa Nowa ndi apabanja ake. Ndipo mawu akunena kunena kuti Mulungu wakumwamba anamtsekera iye. anam'tsekera iye. Mmene Nowa ankalowa m'chombo ndi kuti zinthu zonse zili bwinobwino. Dzuwa lili bwinobwino, nyengo ili bwinobwino, china chilichonse chili bwinobwino. Ndipo Mulungu wa Kumwamba anam'tsekera iye m'chombo. Kwalalikidwa, kwaphunzitsidwa, kwakwana, Nowa walowa m'chombo, Mulungu anamtsekera Iye mmenemo. Luka 17 vesi 26 mpaka 29 Yesu Khristu akunena kuti ndipo monga kunakhala masiku a Nowa momwemo kudzakhalanso masiku a mwana wa munthu anadya anamwa anakwatira anakwatiwa kufikira tsiku lija nowa analowa mchingalawa ndipo chinadza chigumula nichiwawononga onsewo. Monga momwenso kunakhala m'masiku a Loti, anadya, anamwa, anagula, anagulisa, anadzala, anamanga nyumba. Koma tsiku limene Loti anatuluka Sodomu udavumba moto ndi sulfure zochokera kumwamba, ndipo zinawaononga onsewo. yesu khristu akunena kuti mmene zinalili mu nthawi ya nowa mmene zinalili mu nthawi ya loti ndi mmene zidzachitikirenso mu tsiku lobwera yesu ndi mmene zidzachitikirenso mu nthawi yakumapeto mu nthawi yakumapeto a pansi pano mulungu wakumwamba akufotokoza kunena kuti mmene zinalili nthawi ya nowa mmene zinalili nthawi ya loti ndi mmenenso zidzachitikire m'masiku athu ano otsiriza ndithu mu nthawi ya nowa nowa atatha kulalika Atalowa m'chingalawa, Akulowa m'chingalawa, Tsiku linacha bwinobwino, Zonse zinali bwinobwino, Nyengo inali bwinobwino, Anthu anakwatira, Amapanga zinthu zawo, Moyo umayenda monga mmene umayendera masiku onse, Zinthu zimachitika monga mmene zimachitikira masiku onse. Komatu anthu awa sanadziwe kuti angotsala ndi nthawi yochepa, sanadziwe kuti nthawi yawo yoti n'kupulumuka ikutha. Sanadziwe kuti atsala ndi nthawi yowerengeka Kufikana. Nowa analowa m'chombo nasiya chitseko chotsegula kuti mwina winawake asintha maganizo, atijoina m'chombo muno. Winawake asintha maganizo, alowa nawo m'chombo muno napulumutsidwa. Komatu anthu Sanawone chifukwa chokalowera mchombo. China chili chonse chinali bwino bwino. Zina zili zonse zinali zili bwino bwino. Zonse zomwe amapanga zimayenda monga masiku onse. Kufikana kuti Mulungu wa kumwamba anati pakwana. Anabwera, kunja kukuwoneka bwino bwino. Anabwera, nyengo ili bwino bwino. Anabwera, kumwamba kuli bwino bwino. Anabwera, zonse zili bwino bwino. Ndipo anamutsekera Nowa mchombomo kuti tsopano nthawi yatha. Atam'tsekera Nowa, ndi pameneno kumwamba kunayamba kuoneka ngati kwayamba kusintha tsopano, pamene kunayamba kuoneka ngati mdimadima chonchi, chifukwatu kale lomwe sikunkagwa mvula ayi. Chimene chimatsirira mbewu nthawi imeneyo, pansipa pamangobwera chinyezi nthawi yake yoyenerera. kunalibe mvula nde mvula anthu samaidziwa komano atatseka pakhomo mitambo ya mvula inayamba kubwera tsopano kunayamba kuoneka bii kumwambaku kunayamba kuoneka bii kumwambaku pamene anthu anayamba kudabwa chikuchitika ndi chani sitinazioneko chikuchitika ndi chani sitinazioneko abale anga pamene mtambo umene unayamba kubwera unayamba kubwera kenako timvula timayamba do Do anayamba kumadabwa, Zikuchitika bwanji kodi? Kodi madzi anayamba kugwa kuchokera kumwamba, kenako ma showers, kenako mvula kumayamba? Mpamene maganizo anayamba kubwera, Mwinatu Nowayu amanena zoona. Khale khaleni anaona pansi pamba kugwedera, pansi pamba kugwedera, kenako paphulika pansi pamba kutuluka akasupe amadzi. Mvula ijanso yamba kuchuluka, mpamene anadziwa kuti iyayi Nowa amanena zoona. Iyayi, Nowa amalalikira zoona koma inali nthawi yochedwa chifukwa anali atatseka pakhomo. Nthawi ya Sodomu ndi Gomora nawonso chimodzimodzi angelo anafika Sodomu ndi Gomora nati kumwamba kukufika milandu yambirimbiri yochokera ku Sodomu ndi Gomora Tabwera tidzaone ngati zili zoona. Koma ngati zili zoona, nkhani yake si yokonza ayi, ndi yongowononga Sodomu ndi Gomora. Ndipo angelo anadzioneradi okha kuti Sodomu ndi Gomora anaipa, ananyasa, namuuza Loti, Alipo azibale ako ena muno oti mungatuluke nawo? Loti nanyamuka nakauza azipongozi ake, koma anamuona ngati wongoseka, Sali serious, sakudziwa chimene akunena ndipo masanasana kutacha bwinobwino zonse zikuoneka bwinobwino, zonse zikukhala monga mmene zinalili. Angelo amenewa anali akumamuuza Loti, Tulukani mudzipita, tikufuna tiwononge. Loti namachedwa anafika pomugwira Loti mkono uwu, mkazi wake mkono uwu. Mngelo wina namugwiranso mwana wake wina, namgwiranso mwana wake wina. nawatulutsa mu mzinda wa Sodomu ndi Gomora. Nthawi imene izi zimachitika ndi kuti anthu a Sodomu ndi Gomora atangoima ndi kumayang'ana, kuti koma a Loti, mukupepera nawo kwambiri alendowa, chimene mukuchita inu ndi chani? Mukusiya nyumba yanu? Mukusiya katundu wanu? Kwenikweni ndi chani? Chifukwa kunacha bwino bwino. Zonse zinali bwino bwino monga mmene zimakhalira nthawi yonse. Koma sanadziwe kuti tsiku la lero silitha bwino iyayi. Tsiku la lero sitimaliza tili moyo iyayi. Namamuona Loti, namatengedwa ndi alendo amenewa, napita naye patali, namuuza kuti, Thawa, pulumuka ndi moyo wako, musayang'anenso m'mbuyo, pitani chitsogolo. Loti ndi banja lake nathamanga namapita, chifukwa angelo amenewa ananenatu kuti, Sitipanga kena kalikonse, sitiwononga midzi imeneyi mpaka inu mutapita kutali. Ndithu nthawi imeneyi inali nthawi yabwino ya anthu a ku Sodomu ndi Gomora. Nawonso akanawajoina achina Loti, kuthawa mu Sodomu ndi Gomora. Koma n'kusadziwa ndi kusadziwa, poti zonse zimaoneka bwinobwino, ankangoti nthawi ilipo, ankangoti zonse zili bwino, kufikira naLoti ndi banja lake atakafika patali, atakafika kutali. Angelo anatsitsa moto kuchoka kumwamba. Mpamene anthu anayamba kudziwa kuti Loti anachita bwino kuthawa. Loti anachita bwino kuthawa. Amadziwa chimene akuchita. Abale anga, kuthawa pa nthawi imene zonse zikuoneka bwinobwino zikhoza kuoneka ngati zachilendo, koma ndi chinthu chopambana ndi chochenjera. Ndiye mawu a m'tsiku la lero tikunena kuti, Posachedwa chitseko atseka. Posachedwa chitseko atseka. Ndipo matsekedwe ake ndi monga mmene zinalili nthawi ya Nowa. Zonse zikuoneka zamtendere, zonse zikuoneka zabwinobwino, koma chitseko ndi kumatsekedwa. Mwina zikanakhala zikuoneka mopatsa chidwi, zikanakhala zikuoneka modabwitsa, anthuwa akanatidi iyayi, zikunenedwazi ndi zoona, tiyeni tilowe m'chingalawa, zikunenedwazi ndi zoona, tiyeni tithawe ndi Loti. Koma zonse zinali bwinobwino. Posachedwapa atseka pakhomo ndipo akamatseka china chilichonse ku dziko kuno chikhala chikuoneka bwinobwino monga mmene chimaonekera ndi kukhalira nthawi zonse monga mmene zinalili nthawi ya nowa monga mmene zinalili nthawi ya loti momwemonso chimaliziro cha nthawi ya pansi pano chivumbulutso 7 verse 1 mpaka 4 kenako verse 9 mpaka 10 akunena kuti Zitatha izi ndinaona angelo anayi alikuimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko, kuti ingawombe mphepo pa dziko, kapena pa nyanja, kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potulukira dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo, ndipo anafuula ndi mawu akulu kuitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja, nanena, Musaipsa dziko, kapena nyanja, kapena mitengo, kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Akuti Yohane, amene anapatsidwa mavumbulutso ochokera kwa Mulungu ovumbulutsa zochitika za m'masiku otsiriza. Limodzi mwa mavumbulutso amene anauzidwa, limodzi mwa mavumbulutso amene anaona ndi chochitika china m'masiku athu ano otsiriza. Akuti Yohane anaona angelo anayi amene anagwira ngodya zinayi za dziko, amene anagwira kumpoto, kum'mwera, kum'mawa, kumadzulo. Angelo amenewa anapatsidwa mphamvu ya kuwononga dziko lapansi. Ndipo akuti kunatulukira mngelo wina chakummawa akufuula nanena kuti, Musawononge kaye dziko lapansi, musaipse kaye dziko lapansi, gwirani mphepo zinayi, gwiranibe, gwirizizanibe, pakhale mtendere pa dziko lapansi, pakhale oda pa dziko lapansi, pakhalebe kaufulu ufulube pa dziko lapansi. Chifukwa cha chani? kufikira na titasindikiza chizindikiro cha mulungu pa akapolo a mulungu ndiye akupitiriza kunena kuti ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa chizindikiro zikwi makumi khumi ndi makumi anayi mphambu anayi osindikizidwa chizindikiro mwa mafuko onse a ana a israeli Ndipo akuti angelo amenewo atauzidwa kuti asasiye, agwirebe kufikira na mngelo ameneyu atasindikiza chizindikiro cha Mulungu, anayambadi ntchito imeneyi yosindikiza chizindikiro cha Mulungu. Ndipo akuti Yohane pakuyang'ana kasindikizidwe ka chizindikiroko, anamva ndi kuona ndi kuuzidwa kunena kuti mwa mafuko a ana a Israeli amene anasindikizidwa chizindikiro chimenechi anali 144,000. kenako akupitiriza vesi 9 mpaka 10 kunena kuti zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti panalibe munthu anakhoza kuliwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa mwana wankhosa atavala zovala zoyera ndi makhwatha a kanjedza m'manja mwawo Akuti atatha kuona kuti ndi ana a Isiraeli okwana 144,000 okha amene anasindikizidwa chizindikiro chimenechi, anaonanso a mitundu yosiyanasiyana, anthu a manenedwe osiyanasiyana. M'njira ina, kuchotsa padziko lapansi ana a Isiraeli kumatsala a mitundu ndi manenedwe osiyanasiyana. Kumakhala anthu amene ali aku Malawi, kumakhala anthu aku Zambia, kumakhala anthu aku Mozambique, kumakhala anthu aku South Africa, kumakhala anthu osiyanasiyana, onsewo amaikidwa m'gulu la Amitundu. Ndiye Yohane akunena kuti mngelo ameneyu amene amasindikiza chizindikiro cha Mulungu mumtundu wa ana a Israeli, kapena kuti ku ana a Israeli, anaona ndi kumva, anasindikizidwa okwana 144,000. Komano kwa Amitundu kunali nambala yaikulu, nambala yosawerengeka. Ndi chifukwa cha chani kwa ana Israeli anatchula nambala, kwa Amitundu sanatchule? Ndithu mukawerenga Baibulo lonse mudzaona kuti ndithu nthawi zambiri ana Israeli monga mtundu osankhika amautchula nambala. Yakobo anali ndi ana okwana angati? 12, namapitako ndi mafuko ake. Mzinda wa Yerusalemu umene ukubwerawo, zipata zake ndi zolembedwa ndi maina a chani? ana a Israyeli. Ndithu ana a Israyeli amatchula ngati munjira yapaderadera ndi mmene Baibulo lonse limayendera. Nchifukwa chakenso apa 144 akutchula nambala ya ana a Israyeli okha amene anasindikizidwa, koma nkhani yosindikiza chizindikiro cha Mulungu m'masiku otsiriza sikuthera pa ana a Israyeli, ikutheranso ngakhale kwa amitundu. Ndipo mngelo uyu wachita kuyimitsa angelo ena, chisabwere chiwonongeko ku dziko lapansi kufikirana titasindikiza chizindikiro cha Mulungu pa akapolo ake a Mulungu. Uku ndiye kutsekedwa chitseko pakati pa inu ndi ine. Uku ndiko kutseka pakhomo pakati pa inu ndi ine. Mngelo akunena kuti pasakhale nkhondo pa dziko lapansi, pasakhale chiwawa pa dziko lapansi, pasakhale mavuto pa dziko lapansi, pasakhale chimpwirikiti pa dziko lapansi. Gwirizizanibe kufikirana tisindikize chizindikiro. Anthu onse a pa dziko lapansi, a mitundu onse, ana a Israeli onse, onse amene ali akapolo a Mulungu, amene ali anthu a Mulungu, amene ali anthu a Mulungu, omutsatira Mulungu, oyenda ndi Mulungu, okhala ndi Mulungu, tiaike chizindikiro koma chikundiopsa ndi nthawi imene akuyika chizindikiro chifukwa monga inalili nthawi ya nowa monga inalili nthawi ya loti chomwechonso mu nthawi yobwera mwana wa munthu akutseka chingalawa zonse zinali bwino akuthawa loti zonse zinali bwino ndithu mmene mngelo uyu adziyika chizindikiro pakati pa anthu a mulungu zikhala zonse Zili bwino monga mmene zimakhalira. Dzuwa lidzituluka mmene limatulukira, likalowanso mmene limalowera. Mapulogalamu athu tidzipanga mmene timapangira, tiwamalizitsa. Kaya ndi kudzala mbewu, tidzidzala. Kaya ndi masukulu, tidzipanga. Kaya ndi bizinesi, tidzipanga. Nthawi ndi kumayenda, zonse kumachitika mmene zimakhalira nthawi zonse. Koma mngelo uyu akhala akuyenda ku dziko lapansi, akhala akusindikiza chizindikiro cha Mulungu ku dziko lapansi, ndipo akafika pa inu, akafika pa ine, mmene atandipezere nthawi imeneyo, ndi zimene zitanene kuti kodi chizindikiro cha Mulungu aika kapena saika. Posachedwa atseka pa khomo. mulungu wakumwamba atuma mngelo wake posachedwa amene ayende ku dziko lapansi kuyika chizindikiro cha mulungu pamene tikuyandikira mapeto a nthawi ya pansi pano kuti pamene ziyambe kuchitika tsopano pa dziko lapansi pakati pa satana ndi mulungu wakumwamba pakati pa ochimwa ndi anthu a mulungu mulungu akhala ake atadziwa kale ndipo atayika chizindikiro pa iwo Kodi mngelo ameneyu akamabwera pa inu, pa ine, atipeza tili mbali iti? Pamene mngelo ameneyu adzibwera kudzatseka chitseko cha inu, kudzatseka chitseko cha ine cholowera mu Ufumu wa Mulungu, akupezani, andipeza tili potani? atipeza, tikuoneka monga akapolo a Mulungu? Tikuoneka monga ana a Mulungu? Tikuoneka monga anthu a Mulungu? Kapena atipeza tili mu uchimo? Posachedwa atseka pa khomo. Chizindikiro chimenechitu ndi mzimu woyera wa Mulungu umene anthu amasindikizidwa nawo kuti awa ndi anthu a Mulungudi ndipo Mulungu wakumwamba apanga chothekera konse kuwasunga anthu amenewa kufikira na nthawi ya chimaliziro, kufikira na nthawi ya imfa yawo, kufikira na nthawi ya kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, akhalabe ali mu Ufumu wa Mulungu. Monga anamtsekera Nowa m'chingalawa, monga anamtsekera Nowa m'chingalawa, natseka Mulungu akutsekeranso tsopano posachedwa awo onse amene ali ake mu Ufumu wake. mu ufumu wa mulungu wakumwamba atseka natsekera anthu mkatimo kodi akamatseka inu akutsekerani kuti akutsekerani kunja kapena akutsekerani mkati nthawi imeneyitu inu ndi ine sitidziwa sitizindikira ngati mngelo ameneyu adziyendera mayiko pamene afike pa dziko lathu sitidziwa kuti mngelo uja wafika ndiye tichite mosamalitsa akamadutsa pa ine Zikhale zili bwino ayi akamayendera alfabeti inu ndi ine sitidziwa kuti apano ali pakuti kaya pano ali pa A kaya pano ali pa B zimenezo inu ndi ine sitidziwa pachifukwa cha ichi tingokhala okonzeka nthawi zonse koma ndithu Mulungu wakumwamba akutichenjeza lero kuti posachedwa mngelo atseka khomo la chitetezero khomo la chipulumutso la wina aliyense Akamayenda atatha kuwaimitsa angelo amenewa, Imani kaye, ndifuna ndikaike chizindikiro. Anthuwa mawu amva, anthuwa alalikidwa, anthuwa adzudzulidwa, anthuwa aphunzitsidwa. Kwakwanira. Tikaona amene asintha, tikaona amene amva, tikaona amene asankha Mulungu wakumwamba, tikaike chizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Enawo tikasiya. Tikatero tizisiya mphepo zinayi ziwombe padziko lapansi. Amene alowa mu Ufumu wa Mulungu alowa. tatsekera. Akamatseka chitseko chimenechi, inu akutsekerani kunja kapena akutsekerani mkati? Posachedwa atseka chitseko. Tingaone ngati tidzalalikidwa ndi kuphunzitsidwa mpaka kalekale, koma ayi, posachedwa atseka chitseko. Ndipo uyo amene akhale kuti wamva, wamva basi. Mngelo ameneyu akamafika pa inu, akupezani muli potani akamafika pa inu alemba zotani za inu akamafika pa inu ndi chizindikiro chanji chimene mutalandire chongoti mwapangidwa cheki kapena mulandira chizindikiro choti ndinu mwana wa mulungu chifukwa mngelo ameneyutu akadutsa sadutsa kawiri kukambiranso kuti mwina ena asintha ayi akamadutsa pa iweyo mmene atakupezeremo ndi momwemo ndiwe mwana wa mulungu chizindikiro cha mulungu siwe mwana wa mulungu angoyika kuti ndapanga cheki sabwereraponso posachedwa atseka pakhomo masalimo 95 verse 6 mpaka 8 tiyeni tipembedze tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga, pakuti iye ndiye Mulungu wathu ndipo ife ndife anthu apabusa ndi nkhosa za m'dzanja mwake. Mulungu wakumwamba ndi amene anatilenga, ndi amene anatipanga. Pa chifukwa chimenecho, tinangoyenera kukhala anthu ake nthawi zonse. Kotero kusankha kuyenda tokha, kusankha kuyenda njira zathu, ndi kuwukira ndithu Mulungu wa Kumwamba. Koma mmene zinthu zinayenera kukhalira, tidzikhala ndi Mulungu wa Kumwamba, tidziyenda naye. Masalimo 95 vesi 8, Lero mukamva mau ace, musaumitse mitima yanu, ngati ku Meriba. ngati tsiku la ku masa mchipululu awa anali ana israeli amakumbutsidwa pa nthawi imene mwamva mawu a yehova musaumitse mitima yanu monga munachitira mchipululu abale anga lero mwamvanso mawu a yehova musaumitse mtima wanu monga munachitira wiki yathayi Mutamva mau kuchalichi monga mmene munacitira ndi mau aja amene munamva pa TV, monga mmene munacitira ndi mau aja amene munamva pa rediyo, monga mmene munacitira ndi mau aja amene munamva m'njira zosiyana-siyana. Lero mmene mwamva mau ake, musaumitse mtima. Perekani mitima yanu kwa Yehova posacedwapa. Citseko ca moyo wanu, citseko ca cipulumutso canu, citseko ca cipulumutso canga citsekedwa. Zekariya 1 vesi 3 atero yehova wa makamu, bwererani kudza kwa ine, ati yehova wa makamu, ndipo ine ndidzabwerera kudza kwa inu, ati yehova wa makamu. Mulungu wakumwamba ndi wokonzeka kuyenda nafe, Mulungu wakumwamba ndi wokonzeka kukhala nafe, Mulungu wakumwamba ndi wokonzeka kuchita nafe, Mulungu wakumwamba ndi wokonzeka kutipanga ife kukhala chimene iye akufuna, komano ngati tivomereza ndi kubwerera kwa iye. Maliro 3 vesi 40 mpaka 41 tisanthule ndi tiyese njira zathu ndi tibwererenso kwa yehova titukulire mitima yathu ndi manja athu omwe kwa mulungu ali mmwamba akuti tisanthule mitima yathu tiyang'ane njira zathu kodi zili mmene zinayenera kukhalira malingana ndi zimene mulungu amanena zili mmene zinayenera kuyendera malingana ndi zimene mulungu amanena ngati zili zosemphana ndithu tibwerere kwa yehova Tibwerere kwa Mulungu wathu, timpembedze Mulungu wathu, timlambire Mulungu wathu, tidziyenda naye Mulungu wathu, tidzikhala naye Mulungu wathu. Ndipo pa nthawi imene ngelo yafika pa inu, nthawi imene ngelo yafika pa ine, atipeze monga ana a Mulungu, atipeze monga akapolo a Mulungu, atipeze monga atumiki a Mulungu, atipeze monga anthu amabusa pake.

Inu ndi ine tidzakhale tatsekeredwa mkati mwa chipulumutso. Ili ndiye khumbo la Mulungu wanu, ili ndiye khumbo la Mulungu wanga, ili ndiye khumbo la Mulungu wathu. Posachedwa chitseko atseka, posachedwa atseka pa khomo, koma akamatseka akutsekereni mkati. Mulungu wakumwamba akudalitseni, titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Yehova Mulungu wamphamvu zonse. Zikomo poyankhula nafe m'nthawiyi. Inde, potichenjeza kuti tingaone ngati tidzalalikidwa mpaka kalekale, tidzaphunzitsidwa mpaka kalekale, tidzadzudzulidwa mpaka kalekale, koma ayi si choncho, kalendala yanu ili ndi mapeto a zonsezi ndipo nthawi tsopano yatsala pang'ono kutha ndipo posachedwa chitseko atseka mngelo wanu akhala akuyenda kuika chizindikiro chanu pakati pa anthu amene asankha kukhala ana anu. Mulungu wa kumwamba ndipemphera chifukwa cha mayi awo, cha abambo awo, nyamata uyo, tsikana uyo amene wapanga chisankho chake chonena kuti uthenga uwu iyayi usakhale ngati wa dzana. Ndapanga chisankho choyenda ndi Mulungu ndi kukhala ndi Mulungu wa kumwamba. Mulungu, chita nayeni ndi kumuthangata mu zofooka zake zonse ndi mu zolephera zake zonse. Tikhululukeni mphulupulu zathu zonse zomwe takhala tikuchita, mayendedwe onse oipa omwe takhala tikuyenda. Ndipo Mulungu, tsopano tithandizeni kukhala ana Anu ndi anthu Anu, ndi akapolo Anu. Kuti pamene chitseko ichi chikutsekedwa, ife titsekeredwe mkati mwa Ufumu Wanu. Tamandikani, kwezekani, mu Dzina ndi mphamvu la Khristu Yesu tapemphera. Amen.